Saludi a totus is amigos e amigas de Ràdiu X, Novas, sa trasmissione ca si portat in giru po sa Sardìnnia po scoberri is eventus culturalis ca ddoi funt apariciaus in dònnia logu, in dònnia rinconi de s'ìsula. Intzandus seus lòmpius a sa de cuindixi puntadas de Novas e oi depeus fueddai de unu fèstival de mùsica, de mùsica traditzionali ca no Càstida sceti a sa Sardigna ma càstida fintzas a foras, poita tenit òspitis internatzionalis chi benint de logus diferentis, no sceti de s'Itàlia ma fintzas de de atrus logus e po ndi fueddai eus cumbidau a Jonathan Della Marianna. Beni agatau Jonathan. Gratzias Miriam, saludi a totus. Saludi a tui e gràtzias. Jonathan Della Marianna est su fundadori e su presidenti de s'assòtziu culturali Simponia chi apariciat Custu festival, custu festival ch'est acanta 'e inghitzai, ca si narat Tra sardo e profano, oltre il mare e la Sardegna. Berus? Bellu custu titulu, mi praxit. Tui ses de Scalepranu, ses ingennieri, ses musicu poita sonas strumentus varius, ddus fràigas puru is strumentus, ita fais? Capitat de fai custu puru, eia, liuneddas e sullitus e. Sullitus. Tui ses de sa scolla de su maistru Orlando Maxia. E as inghitzau a sonai candu fiast unu picioccu, giovunu? Giai bint'annus, insoma. Bint'annus. Una bintina 'e annus, ehi. Insoma, praticamenti metadi de sa vida tua dd'asi passau sonendi, sonendi dogna dì, immaginu. E naraus ca sa metadi nc'est giai passada puru. Non nareus s'edadi. Non scoviaus, eh. Non scoviaus s'edadi, però nareus che tui de diora sonas e sonas, però non sonas sceti a sou, poita sonas fintzas cun atra genti, cun atrus musicus. Beh, cumenti funtzionat? Si, candu, insoma, sa musica de su mundu de is liuneddas est fatu diaici, si sonat, capitat de sonai a sollus, po caridadi, certu, però est quasi propriu fata aposta po sonai a cuncordia, po sonai impari. Po sonai impari, poita deu biu in sa biografia cosa tua che tui pigas parti a sa processioni de Sant'Efisi cun s'orchestra populari Sarda, berus, dogni annu. Naraus ca candu eus apu cumentzau a sighiri sa scolla de Orlando poi su passu de sighiri sa festa bella de Sant'Efis est lompiu cuasi in deretura e quindi innia po nai si sonat totus umparis. Est unu bellu grupu, lompeus fintzas a essi una trintina, totus umpari. Totus impari, genti de dogna parti de sa Sardigna. Beh, cun su grupu, cun sa banda de su maistu Orlandu, si, sa magior parti de s'aria, insoma, de sa zona de Casteddu, de su Campidanu, però nci nd'at de atrus logus puru. Callegunu chi lompit, bivit Bivit in continenti e ndi calat aposta fintzas dae continenti. Ah, genti chi sonat sa is launeddas in continenti ndi benit innoi po sonai sa dì de Sant'Efis, su primu de maju. Ita bellu! Genti chi at connotu is launeddas in continenti gràtzias a piciocus chi furiant emigraus, furiant emigraus in cussu momentu e quindi Sucedint custas cosas bellas puru. Custas cosas bellas puru, poita nosu mancai is launeddas, is launeddas ddas acapiaus a sa realidadi, a sa traditzioni sadra, a sa storia, poita est unu strumentu antigu meda, cantu tenit, prus prus de tres milla annus? Beh, naraus ca su repertu prus antigu, prus datau chi s'agatat, est propriu su bronzetu. Est su bronzetu. Chi est propriu unu sonadori de lioneddas Si biit propriu a sa perfetzioni chi sonat tres cannas, atru strumentu in totu sa s'aria mediterranea, in totu su mundu aici a sulidu e a tres cannas non Non ddoi funt. No non si nd'agatat e non si nd'est mai agatau finas a Ai custu bellu omineddu chi sonat. E intzandus seis portende innantis custa bella traditzione. Cantu funt is sonadoris de launeddas imui in Sardigna? Teneus una bidea de su numeru prus o mancu de genti chi sonat is launeddas? Ma non ti ddu sciu nai, poita ca est naraus ca in su giru de custus dexi annus a custa parti est cresciu. Est crèsciu su nùmeru de is sonadoris, de chini fait is sonus, de chini s'apassionat, de chini ddas istùdiat, boh, una pariga de centinaja de elementus deu pentzu chi nci siant, duus trexentus po nai, imoi seus sparendi aici a casu, mascus e feminas. Mascus e feminas e giovunus. Mannus e pitius. Poita est unu strumentu chi pigat puru is giovunus, is piciocheddus, is piciocheddas. Beh, naraus ca In is iscolas si biint piciocheddus de dexi, doxi annus chi cumentzant, mancai prus pitiu puru, mancai est dificili po unu po unu pipiu, unu pipiu de is iscolas elementaris po nai, de seti ot'annus, est dificili propriu po sa Eh, Sa dificoltadi certu, fisica. Sa dificultadi fisica chi cumportat si sonai. Si, non est comente un atru strumentu. Certu, sa ghitarra, po nai. Una chitarra, mancai s'impostatzione de sa chitarra est comunque complicada, o de unu sonettu, o de un atru strumenteddu prus semplici. Quindi tocat, tocat chi. si pighit su sullidu e poita no est e de cui poi crescit totu sighit a andai ananti totu s'aspetu musicali de su strumentu quindi naraus ca una parti fisica est importanti no sceti una parti fisica ma finzas una parti de studiu depit essi sighiu donnia dì creu cussu studiu no est ca ddu fais po domo una 'orta a sa cida Depis sonai. No, ma chi mancat sa sa costanza, sa pratica. Sa pratica, certu, sa pratica quotidiana diciamo iat essi sa cosa fundamentale. Fundamentali. Custu cumenti qualsiasi tipu de de studiu, po caridadi. Certu. In custu casu seus chistionendi de de unu strumentu cumplessu. Mancai ddu bius fatu de canna parit una cosa abbastanza simpri o banali, invece est cumplessu, 'ollit sulau propriu cun custa tecnica particolari chi est su sullidu continu e poi su repertoriu puru insomma est mannu, funt medas is is cuncertus, sa launedda, naraus cun su nomini launedda, lionedda o bisona, seus biendi in generali su strumentu, custas tres cannas, però poi a pallas nci funt tanti variantis, tantis cuncertus, punt'e organu, su fiorassiu, sa mediana, sa fiuda, funt medas e 'onniunu tenit unu repertoriu specificu. Ita bellu, tenit unu ecisu totu custu chi mi ses contendi ca mi benit giai gana de sonai is launeddas, mancai. Acabaus imoi s'intervista e andaus a sonai. Eh castia, a mei iat a praxi, non sciu, mancai filla mia ca est prus piticheddedda ma chi si ponit a sonai m'iat a fai praxeri. S'assotziu chi apariciat s'eventu tra sardu e profanu, si narat Simponia, est nasciu in su friagiu de su duamilla e trexi, giustu? E e seis totus musicus, genti chi sonat, pesaus in logus diferentis e disigiosus de torrai a donai spaziu, boxi, visibilidadi a sa musica tradizionali, a sa cultura, a sa a sa musica, duncas cumenti ddu fadeis, ammaniendi e spainendi progetus apitzus de su folklori, de sa cultura, de sa storia de sa Sardigna promovendi sa cultura musicali, is artistas, chene limitatzionis de gèneris e de stilis. Berus, aici, intzandus, fintzas su nòmini Simponia est. Torrendi a, torrendi a is Leoneddas, Simponia est unu cuncertu de, de Launeddas. Comenti chi arregordit quasi Simponia, Simponnia, Samponnia, Ah. Seus torrendi. Ah, intzandus nc'est fintzas. Seus torrendi a igue. Custa rexini. Naraus ca in su Sàrrabus podiat essi nau quasi Samponnia. Chi est propriu unu unu repertoriu de de de unu cuncertu de de Lioneddas. Ah. Est propriu una una variedadi. E insomma candu est nàsciu, candu si seus connotus cun cun is socius fundadoris, in custu casu cun Enricu su sociu miu, furiaus giai scientis de Orlando, Enrico puru at sempri sonau is Leoneddas, quindi de cui insomma cumenti eus nau prima Sant'Efisi una 'orta a s'annu e tantis poi eventus atòbios chi si presentant e nascit aici po amicìtzia po su praxeri pròpriu sa passioni de ponni in pei unu progetu unu progetu impari bellu e de insomma de ponni in pei poi finas a oi funt passaus doxi annus de Simponia, funt passaus doxi annus e insoma genti eus cumbinau. Genti si cumbinat e sigheis a ndi ndi cumbidai, cumbinai poita imoi seus lompius, imoi si fatzu biri sa locandina de su festival tra sardu e profanu, seus lompius a sa de noi editzionis custu annu, berus? Si, de su festival seus a sa de noi. Custa est sa locandina cun totu su programma Ecco instrumentus chi agataus de sa traditzioni, no sceti sadra, craramenti, e intzandus custu fèstival s'at a fai in Pirri, in Casa Saddi, in Pirri, de s'otu a su dexannoi de su mese 'e Ladàmini, apariciendi, ponendi impari unu biaxi de atobius, de spetàculus, de cuncertus, si inghitzat intzandus S'otu, a, si ghetat su bandu, est, est a nai ca si andat, si girat. Si, feus una passillada in mes'e Pirri. In mes'e Pirri, in mes'e butegas, sa genti po fai, po ghetai su bandu, po fai connosci su festival. Custa, custa bidea de, de sa, de anteprima dd'eus cumentzada ocannu passau, si, si est acuccada ocannu passau, de fai propriu, de ghetai su bandu, comenti, comenti po nai, mi ca Fra fra pagu cumentzat innoi in Pirri etotu unu bellu festival, cuncertus e laboratorius tinta 'e dia, seus noi in custu 'ngroni, passai a s'agatai, propriu po po ddu nai a sa genti, sa una zona, de unu de unu de un'aposent'e s'atru Est una zona chi cumbidendi a sa genti a s'acostai a bivi custu custa esperièntzia, custu fèstival dònnia dì, poita inghitzat a s'otu a is cincu de de merì, su noi nc'est unu cuncertu po tamburu e voce, po tamburu e boxi, Cun su Comu Parranu di Davide Campisi, sitzilianu, craramenti. Davide Campisi de Enna. Davide Campisi de Enna. Isole cromatiche. Bellu, mi praxit custu nomini, poita ponit impari sa Sardigna e sa Sitzilia, sa Sicilia, in d'unu, fadendi riferimentu no sceti a sa musica, ma fintzas a is coloris. Comenti as nau, cun Davide, cun Davide Campisi, cumentzaus propriu sa vera Intraus in su biu Intraus propriu in su in su in su festival musicali su su noi a Casa Saddi cun issu si connosceus giai de de tant'annus poita ca si furriaus connotus in d'unu festival innoi in Casteddu issu fut giai iat giai connotu sa sa Sardigna innoi a su premiu Andrea Parodi partecipau e lompiu finali e Insomma si seus connotus est nàscia pròpriu una bella una bella una bella improvisada musicali poi un'amicitzia pròpriu bella istretta de valori e issu at partecipau a su festival ormai beni mi sa chi ocannu est sa cuarta 'orta sa de cuatru chi 'enit chi benit chi 'enit unu de domu praticamenti si praticamenti est est de domu nci fut de pagu puru at sonau invitau de su maistu de Orlandu po propriu po fai unu concertu innoi a San Tarcisio in Pirri etotu, no San Tarcisio est Ceraxus però seus a làcana cun Pirri e seus stetius nosu in Enna tres annus fait chi no sbagliu Eus fatu propriu musica po po is istradas, in mesu a sa strada, in mesu a sa genti innia puru, naraus su periudu de is novenas de de su mese 'e natali. Ah bellu. Si bellu. E ocannu issu torrat a benni e impari a issu teneus custu custu progetu, Isole Cromatiche, chi propriu feus deu cun issu e cumenti as nau feus Un bellu ensemble. Circaus de, de acostiai custa, custa isula, si. Is sonus de dogna isula si. Benint, issu ita sonat, ita strumentu sonat? Issu su tamburellu propriu. Su tamburellu. Tamburi a cornice, tamburellus de ogni arratza, est, cantat, est autori de, de is testus suus, est. Insomma est propriu unu. E cantat in sicilianu issu? E cantat in sicilianu. Eccu, poita immoi ti fatzu custa pregunta, poita a parti chi mi praxit custu nomini chi dd'eis donau, Tra sardu e profanu. Tra sardu e profanu est unu bellu giogu de fueddus, poita tra tra sacru e profanu, no, però bosatrus imperais su sadru cumenti chi fessit sacru, no. E custu bolit nai praticamenti che seis cichendi no sceti de andai in fundu in sa musica sarda, de dda cicai cumenti chi fessit una cosa una cosa sagrada, una cosa chi tenit unu nareus u' accapiu forti cun sa terra nosta, però ponendi impari finzas sonus chi Benint de de dònnia de dònnia logu e de dònnia momentu de sa stòria puru, intzandus no est sceti sa stòria prus antiga, ma fintzas sa stòria de immoi, sa stòria cuntemporànea. Ita ndi pentzas de custa ligidura chi nd'apu fatu deu? E pròpriu as fatu, insoma, su giogu chi eus pentzau po su sensu de de fai custu festival Candu candu eus proge candu s'est benia a conca s'idea de fai unu festival fut nascia propriu in custa mesura comente as nau tue. Poi su nomini narat narat narat totu insomma est est cussu chi 'oliaiaus fai cumprendi in deretura propriu poita ca seus cun is sonus nostus acapiaus a sa a sa traditzione, a sa terra, a sa lìngua, e de cui eus nau, ma un'evolutzioni nc'est, sa traditzioni cumenti si dda podiaus spiegai, non seus fendi su chi si fiat cincuant'annus fait, ma frotzis nemmancu, ddu seus fendi cun sonus de imoi, de oi, chi seus sonendu oi Chi mancai, certu, funt, funt istoricus, faint parti de sa storia de mill'annus, de prus, no? Però, insoma, funt, bivint, non seus una cartolina, un'etichetta de nai, ah, unu sonadori de launeddas fait cussu, si bestit aici chistionat aici, no, no, seus de su duamilla nosu puru e chiaramenti su su de nai, de circai una evolutzioni in sa musica o una sperimentatzioni o de dd'accostai a atrus sonus chi non funt de sa nostra traditzioni, chiaramenti 'olit fatu a sa manera giusta e 'olit chi si cumprendat cali est sa vera traditzioni sarda Quindi cussu chi est su mundu de is launeddas, po nai, comenti comenti at essi su mundu de de is ballus o de o de atrus de atras artis de sa de sa musica popolari e quindi poi fendudeddu cumprendi a sa genti cali est s'unu e cali est s'accostamentu cun cun s'atru cun sa sperimentatzioni e cun is atrus strumentus. Poita no no nc'est, su programma ca est ricu meda, no nc'est sceti musica sonada, nc'est musica puru, nc'est, nci funt is boxis, nci funt garas poeticas, poita biu ca su doxi, sa poesia insoma est, est arricca ocannu, arricca meda, nc'est sa poesia improvisada de sa lingua basca, in euskera, Ant a benni ospitis de su de su Paisu Bascu. Sì. Ocannu eus bòfiu propriu amanniai sa sa chistioni de sa poesia, de sa poesia nosta in lingua sarda e in custus annus ddu sciaus giai, però in custus annus eus aprofundiu propriu e seus bennius, eus connotu cun manu, cun totu is atividadis chi feus in s'arcu de de de totu un'annu, mancai de prus puru, eus connotu is realtadis cumenti cumenti po nai po esempiu custa de is bertsolaris, de is bascus ma comenti cussa de de is corsus chi ant a benni. A Cumpagnia. Sì, at a benni custu custu grupu de de sa Corsica chi si narat A Cumpagnia, issus puru tenint unu repertoriu cantau e poeticu mannu insomma. E e ingui insomma si praxit a giogai cun is accostamentus Eus nau, ma cumenti abastanza insomma in manera propriu de giogu, de nai, acostaus is bascus cun is poetas campidanesus, poita ca naraus ca sa strutura e totu sa sa fundamenta de sa de custu tipu de de garas podit essi più o meno sa stessa e aici e totu eus fatu po nai cun is corsus e Su cantu a cuncordu. E biu ca eis fintzas proietai unu documentariu de Marco Luzzu ca si tzerriat Versi paralleli, poita issus fiant andaus giai u' bella u' bella pariga annus a oi, parit ca fessit in su Covid o unu pagu dopu de su Covid, a atobiai a custus poetas, improvvisadoris, bertsolaris cumenti. Is bertsolaris, si. Est bellu meda custu custu documentariu poita si fait biri sa realidadi de inguni cumenti est sighida e sa passioni che si ddi che si nci pigat a a su pubbricu chi andat a biri poita pigant parti po po oras totu sa dì abarrant inguni ascutendi custas poesias in euskera in bascu e biri cumenti fintzas is giovunus prus che totu Pigant parti, tent interessu mannu, passioni manna po custa forma de. Non parit berus ma sa chistioni de is garas de is bascus est una cosa propriu spropositada. Nosu seus stètius innia ocannu passau cun cun Enricu e Carolina s'atra s'atra sòcia nosta e Carmela un'atra amiga chi insomma nos agiudat cun Symponia a fai millas e prus cosas. Seus stètius innia òspitis de un'atru grupu de de bascus chi furiant òspitis nostus in s'editzioni de ocannu passau de su festival. Issus furiant sonadoris, musicistas E quindi s'ant chistionau, s'ant fatu connosci fintzas genti chi chi cantat, seus stètius innia po a s'universidadi, a su conservatoriu de de Bilb, de Donostia, non de Bilbao, si, de Donostia, de San Sebastianu. Nosu seus stètius innia cumbidaus de issus a presentai, a fai una classi de liuneddas in su conservatoriu de Donostia E insomma custa cosa giai s'at quasi quasi no ddu feus innoi in Casteddu, anzi personalmenti non m'est mai capitau. Non t'est mai capitau. Eccu, mancai immoi de de callincun'annu a custa parti, de diversus annus, nc'est comunque sa sa scola, sa classi de de liuneddas, de de sonettu e de atras cosas. In su conservatoriu de innoi, de Casteddu. In su conservatoriu. Est unu cursu de etnomusicologia, imoi ca as nominau a Marco Luzzu. A Marco Luzzu. Ddi feus unu pagu de publicidadi. Certu. In custu sensu. Comunque, innia poi connoscendi a issus, eus quasi, eus biu, s'ant contau de comenti funtzionat sa vida de is poetas. Est una cosa veramenti enormi, giganti. Issus studiant giai in iscola de de piciocheddus po essi poetas-improvisadoris, sighint, diventant professionistas, poetas-improvisadoris. Innoi ant a benni duas piciocas, no m'arregordu, comunque, mi sa ca non tenint mancu trint'annus in totu, ognuna de issas. Funt. Amaia e Noa. Amaia Iturrioz e Ciannitz. Si, a maja enit, funt Amaia e Maider is poetessas, bertsolaris. Ainhoa puru est unu nomini. E Ainhoa praticamenti est sa chi lanciat is temas. Ah, berus, poita issus puru tenint unu tema, tenint unu tema e a chissus de cussus depint fregai. E innoi puru innia sa figura de, custa figura chi ponit is temas a issus est una figura propriu Importanti po issus e quasi, no ddu sciu chi siat obligatòria, ma insoma issus si dd'ant proposta poita ca faint aici, nosu eus acetau s'idea poita ca ddu scieus cumenti funtzionant is garas innoi in pratza candu est est su comitau chi

Cun custa formatzioni creu de no. Comunque torrendi a su a su documentariu de de Marco Lutzu de Marco si issu issu insomma 'oliaiaus propriu proponni una una mesa po arrexonai de de po insomma de custu de cust'atobiu de is poetas bascus cun is poetas sardus, in custu casu is campidanesus. Eus circau, insoma, is espertus de su setori, in custu casu Marcu, chi apuntu s'at propostu custu bellu documentariu. Insoma, inie un'atra cosa, un'atra cosa propriu bella chi iat essi, iat essi una cosa chi Innoi, innoi siguramenti mancat, ma iat essi tropu bellu a ddu tenni, est ca issus faint propriu garas, faint insoma is preliminaris, quindi si sfidant de regioni in regioni, o provincialis poi passant a is regionalis, finas a lompi a is finalis ca funt garas pròpriu pùblicas in in televisioni, in televisioni ddu est genti palatzetus, estadius prenus finas a binti milla personas, eia, custu ddu ddu contat beni meda su documentariu, iat essi iat essi bellu a ddu biri innoi puru, eh caspita, non feti po is poetas in custu casu de is campidanesus ma po qualsiasi tipu de Beh, podit essi mancai, arti traditzionali. Podit essi mancai un'ocasioni custa po spainai custa custa forma poetica, po dda fai connosci, mancai po lanciai fintzas a innoi custa custa esperientzia, no, custa forma de. Mancai fessat. Sciu ca medas de innoi funt stetius cumbidaus innia, poita ca sciint, insoma, is rialtadis chi esistint. Non seus aillargu meda de de is bascus insoma. No, a parti sa lingua ca est. Sa lingua. Unu pagu diferenti. Est totu un'aturu mundu, eccu, esattu. Est unica. Intzandus, custa custa mesa tunda chi eis a fai dominigu a is cincu, intra apustis, intra sa Sardinnia e su Paisu Bascu nc'at a essi Simone Monni, Ainhoa Urien Telletxe cun Marco Lutzu. Si. E s'at a fai in cali lingua? In italianu, issa fueddat in ispagnolu o in euskera e dda tradusint At a benni, luegus? at a benni unu unu tradutori puru, acumpangiau de cun issus impari, quindi eus a fai, addirittura feus su sa traduzioni de sa gara puru, quindi nci dda feus a fai sa tradutzioni de bascu in italianu. In italianu. S'idea fut cussa de nci ponni su sardu, su sardu però eus tentu difficoltadis cun de agatai sa, insoma, logistica, organizati, problemas organizativus cun su tradutori de innia. Va bè, però sicuramente. Però insoma est giai una cosa, una cosa bona. Est un atobiu bellu meda de importu, spereus chi ddoi pighint parti giòvunus, giòvunus e giòvanas, no sceti genti manna che mancai est prus amantiosa de custu de custu gèneri, de custa poesia, però fintzas giòvanus. Po cussu ti 'ollia preguntai chini est calli est su pubbricu de Tra sardu e profanu, giai eis Tentu già ot'annus de esperièntzia, intzandus eus potziu biri calli est su pùbricu chi s'acostat a chi tenit, mancai calli funt is atòbius chi faint prus pùbricu? Ma ndi teneus de de ogna edadi, de Gianni cun Nanda ca funt Is òspitis chi no ant mai mancau funt bixinus de omu e onnia. Non si perdint mancu un'atòbiu. Mancu un'atòbiu ddu perdint. Issus funt manniteddus, però nci nd'at de qualsiasi edadi, nci nd'at giòvunus puru. Naraus, dipendit poi de su chi poneus a nai in pitzus 'e su palcu, de sa proposta chi feus. Po nai Candu feus, candu sa serada, su cuncertu est a tema de de ballus, nci funt meda giovunus, poita ca insoma siat su ballu sardu, ma mancai atra atrus tipus de ballus, de dantzas, eus a tenni fintzas is laboratorius de atrus tipus de de ballus, bal folk, de ocannu teneus pìtzica e Custu Mimmo Morello ca fait bal folk est. Mimmo Morello est calabresu, issu puru ddu connosciaus giai de tant'annus, insoma est a parti essi unu musicista de tanti cosas, espertu de tantis traditzionis, non feti de sa sua, de sa calabresa, ma est talmenti connoscidori ca nd'at bogau e sighit a ndi 'ogai documentus fintzas de sa traditzioni nosta e chi spratzinat a nosu e a is sonadoris in d'una manera pròpriu, est pròpriu unu ricercadori mannu a bistu e mannu mannu meda e ammantiosu finzas de sa Sardigna poita chi si ponit a cicai finzas a nai scruculiai totu Ti naru de prus est unu bravu sonadori de launeddas puru eia si si ah a biu est propriu s'est postu propriu a parti tui ddu bisi nas mai tui de de Nuasesi e inveci No ddu intendis chistionendi? At a tenni fintzas s'acentu sardu. No, ancora no. No, custu no. Su calabresu est dificili a ddu perdi. Però biu ca nc'est fintzas. Issu at a fai una serada su dexiaseti cun su sociu, cun Fabio Moragas, ant a fai una Alex Flu. Unu cuncertu Alex Flu de Bal Folk, chi iant giai propostu occannu passau sempri po su festival e poi dua di dopu cun cun un atru sonadori calabresu e totu proponint propriu musicas tradizionalis insoru de sa Calabria cun strumentus e cantus de is tradizionis insoru. Insomma at essi custa at essi sa serada de su dixannoi de setembri poita biu Mimmo Morello e Filippo Stilo Duo Musica della Calabria e Arrepicus. E poi Arrepicus, s'ultima serada Arrepicus est unu progetu de de Franciscu Morittu, grandu chitarrista, insomma, issu puru grandu ricercadori de de is particolaridadis de de musicalis, insomma, de a partiri de is launeddas ma mancai de atrus de atrus temas de sa poesia Torrat torrat a ponni a pitzu de a su sonu de sa chitarra, in custu casu impari a a Stefano Colombelli a Carlo Puxeddu ca funt issus puru insoma unu unu Carlo est unu baterista percussionista ma t'apu a nai issu puru sonat leoneddas e atras cosas. Stefano inveci est unu contrabbassista, sonant atras cosas puru e in custu progetu Praticamenti sa sa cosa curiosa est ca giai su nomini ddu narat, arrepicus poita ca torrant a proponni quasi a partiri de de s'arrepicu o de atras de atras frasis musicalis traditzionalis, totu unu unu programma, unu insoma unu unu tema apitzus de de de custas insomma de custas particolaridades de sa musica e ddu fait puru innoi mancant naraus ca su progetu cumpletu tenit atras duas cantadoras chi ddus acumpangiant e ci ponint in pitzus naraus s'acumpangiamentu de su cuncordu in cussu casu puru quindi abbinant Su sa chitarra de de Franciscu cun atrus sonus e su cantu a cuncordu. Su cantu a cuncordu. Si. E torrendi unu pagu a goa a su programma biu ca nc'est unu atru nomini de importu de sa musica sadra internazionali ca est cussu de Paolo Angeli. Paolo Angeli at sonai cun at sonai cun tenore mura tenores Murales de Orgosolo Intzandus Franco Corrias, Antonio Musina, Maurizio Bassu e Cosimo Mureddu. Custa, custa, nareus, custa collaboratzioni giai est longa o est, est una cosa noa ca est inghitzada de pagu? Ma, Ita si podis contai? Nosu dd'eus connotu dus annus fait, o candu pa, si, un'annu e mesu fait, eus connotu propriu custu progetu. Non pentzu chi siat bèciu meda sa collaboratzioni de De Angeli De Angeli cun su tenore e insomma est unu unu progetu in custu casu feti custu progetu po nai est unu tra sacru e profanu po nai poita ca sa Propriu s'incontru de su de su tenore cun cun sa figura de de insomma de de Paolo Angeli ca giai issu est connotu po a parti milla cosas chi fait però est connotu po custu custa chitarra Custa chitarra chi custu carru armau chi at fatu issu e totu e issu impari a Naraus ca sa chitarra pentzu chi siat un'inventzioni de un'atru musicista, però in pari a Paolo dd'ant torrada a bogai, dd'ant insoma dd'ant studiada, mi sa ca de su chi apu cumprendiu a dì de oi nd'ant bogau tres o cuatru versionis diferentis, issu dda podit smontai e torrai a montai po su chi ddi srebit, tenit no ddu sciu cantu girus de cordas, percussionis, issu dda sonat fintzas cun cun s'archetu e cun is peis imperat ateras cosas, est mesu eletronica, est mesu, insoma, est est unu unu cuncertu a solu. Unu cuncertu, est unu one man band, cumenti si narat, de prus, de prus, prus de una band. Eh si, poi issu puru, insoma, No ddu sciu chi ddu definiri feti jazzista o. No, est impossibili. Forzis est impossibili a ddu definiri, però nci scudit apitzus tanti cosas de de su repertoriu traditzionali sardu. De issu puru meda apassionau de su cantu a cuncordu, quindi nci torrat sempri a a icui a ndi smontai su chi est, sa chi est sa basi de cussu generi, prus che atru prus che de su generi ita ndi sciu de una sonada de de launeddas prus che de su de su cantu a tenore, seus chistionendi de de torrai propriu a sa basi de su a s'arrexini de de su de is chistionis de Però ponendi poita poita chi apu cumprendiu beni sa filosofia de su festival est sa filosofia de Simponi etotu est cussa de apariciai de ponni impari sa s'aspetu traditzionali cun s'aspetu però innovativu de sa musica de oi de sa de is linguaggius de oi de sa musica de atrus logus, ch'est custu chi fait puru Paolo Angeli, poita issu at biviu, no sciu, no m'arregordu chi bivit ancora in Spagna, intzandus pensu de si, insoma andat e torrat, andat e torrat, Sardigna, Spagna, Nordafrica, est sempri in giru, Italia, insoma, issu pigat de totu, de dogna logu e ponit impari e a pustis, insoma, ddu torrat a portai innoi E si ddu torrat cun sa traditzioni, cun issu càmbiat cumpletamenti cobori, càmbiat cumpletamenti forma. E at essi bellu a ddus a ddus a dd'ascutai cun tenore Murales de Orgosolo. Est unu bellu progetu. Nosu. Unu bellu progetu. Dd'eus, cumenti t'apu nau, dd'eus eus pigau parti, cumenti t'apu nau, cuasi, insoma, Ocannu passau dus annus fait, a su Festival Sonala de Pierpaolo Vacca e de Fabio Calzia, furiaus in Lodine sa die. Non furiaus cui mancu comenti de sonadoris, po nai, poita ca Enricu, su sociu miu, tenit, tenit a che fai meda cun sa parti tecnica puru, audio, video, insoma, e furiaus cui propriu po po sighiri una parti video de su festival e una de cussas duas diis nci fut propriu custu custu cuncertu de Paolo Angeli cun su tenore, quindi de cui nd'iaus giai nd'iaus giai intendiu chistionai de de a parti ca insoma cun cun Cosmu cun Francu de su tenore si connosceus de de tant'annus si bieus in tanti logus e quindi eus nau Feti custu est comente comente a biri su su su significau de de su festival nostu, quindi non non podit mancai. Non podint mancai. E ascuta, nc'ant a essi fintzas su cuncordu sas Enas de Bortigali, sa dì prima, su dexi a is sete e mesu, intzandus un'ateru momentu de de musica e de cantu traditzionali sardu, poita innoi si spostaus in Bortigali, ingunis puru nc'est custa traditzioni, nc'est su cantu a cuncordu inguni. Su cantu a cuncordu. Su cantu a cuncordu ca est diferenti de su cantu a tenori, berus? Si, naraus ca in certas biddas de de su insomma de de su nois seus in su centro nord finas a susu innoi seus in su marghine e ci seus ancora prus a susu finas a sa a sa gaddura comenti comenti eus nau prima su cuncordu est meda meda in meda in baronia puru su cuncordu est prus che atteru propriu una traditzioni de certus momentus de ritus comenti cussu de pasca e certu o de atrus e quindi fortzis naraus ca sa sa connoscenzia de de custu de custu aspettu de sa poesia de su cantu est prus pitia in cunfrontu a unu tenore, a un'atru tipu de poesia. Is momentus funt, is momentus traditzionalis funt pròpriu limitaus. In custu casu, poi, certu, est diferenti de su cantu a tenore in tanti cosas, in is boxis, in su nùmeru, in sa strutura, pròpriu est diferenti, in manera specifica est pròpriu diferenti sa strutura e in custu casu dd'eus dd'eus ofiu costruiri, in custu casu s'acostamentu po nai de custa dd'eus decidiu nosu poita capitat, comente eus nau prima, ca giai unu unu unu progetu est giai acostau, tenint giai sa proposta pronta po po essi cumbidada de nosu, ma inveci in custu casu de de su de su cuncordu cun Cun su cun una cumpagnia, su grupu de is corsus, dd'eus circau nosu, fortzis fintzas po aspetus de de vicinantza, de de provai a nai, provaus a biri itanti essit a foras, a intendi prima a s'unu poi s'atru e Aspetu aspetu chi chi circaus sempri, chi proponeus sempri est de de ddis fai fai una una parti de su cuncertu impari, mancai siat un'improvisada o una cosa chi si podint studiai Unu pagu prima sciendu ca funt, esatu, ca funt cumbidaus. Intzandus sighit unu pagu su discursu de le isole cromatiche, de is isulas cromaticas, Esatu, esatu, berus, poita intre Corsica e Sardinnia sighius custu discursu, ddu portaus ddu ddu amanniaus. Si Beni, Jonathan, seus arribendi a s'acabu de custa bella arrexonada. Seus lompendi a sa de noi. Seus lo- eh, certu! Seus lompendi a sa de noi de Tra Sardo e Profano oltre il mare la Sardegna che, s'arragodu, est su festival chi apariciat s'assotziu culturali Symponia, chi inghitzat s'otu de su mese de Ladamini, andat ainnantis fintzas a su dexannoi de su mese de Ladamini, funt otu Otu diis, berus? Poita funt. Ponendu. Otu, noi, dexi, undixi, dodixi. Ponendu s'anteprima, insoma. Seixi, dixaseti, dexiotu e dexinoi. Cun s'anteprima funt noi. Si. Berus? Teneus unu bellu programma ocannu puru. Naraus ca de sa prima editzioni, chi fut in su duamilla e dexaseti, una dì fut nasciu po fai atobiai sa música nosta cun sa música. de sa Spagna, in cussu casu ci fut Alfonso, issu puru grandu grandu amigu e poi at praticau su festival tantis tantis bortas e prus seus andendi ananti cun is editzionis, boh, parit ca non ci dda feus a si frimmai cun su calendariu. E aici parit, est si est amanniendi su calendariu, si funt amanniendi is atobius, si funt fadendi prus prus mannus, prus de importu, poita crescint fintzas is ospitis Nci funt medas. Arregodaus ca custu fèstival si fait in Casa Saddi, in Pirri, dònnia merì de is cincu a is seti e mesu. Funt custus is oràrius de is cuncertus, pruscatotu is seti e mesu. Is cuncertus, tandu is cuncertus totus in su triatu de Casa Saddi. Unu bellu logu, ddoi passai a, chi no dde, chi non connosceis Casa Saddi ddoi passai a dda biri. Certu. Est propriu una bella realtadi bia e storica poita ca sa omu est storica e innia feus totu is cuncertus. Poi nci ant essi is laboratorius chi eus a fai parti in Casa Saddi e parti a s'aposenteddu chi iat essi sa sedi nosta e e s'omu de de Enricu su sociu est a fiancu est sempri in via Toti in Pirri una bella omu campidanesa cui puru deu nau aposenteddu parit ca est ca est unu logu piticu intimu inveci inveci logu gei ci nd'at gei logu ci nd'at po acolli a genti meda po acasagiai genti meda una bella lolla unu bellu magasinu una bella pratzitedda ci cabit Una bella pariga 'e personas nci cabint. Si si, e dda teneus a dispositzioni de de ocannu passau e sa cosa bella est pròpriu poita ca innia eus fatu laboratorius, cuncertus ancora no, naraus non seus atretzaus po tenni custu custu format de de cuncertu chi teneus pròpriu in Casa Saddi Però insomma s'at fatu cumprendi custu logu ca nci dd'acabaus poi in partenza e nci dd'acabaus a s'aposenteddu in sa sedi nosta, totus impari quasi po si connosci de prus cun is ospiti chi teneus Quindi tu immagina de su mengianu, su merì, a su momentu finali chi cumbidaus a totus. Poita ci funt fintzas momentus convivialis, si papat impari, si bufat impari. No depit mai mancai, insoma, s'ospitalidadi nosta. Non si tocat e quindi custu aspettu puru. Nc'at a mancai aturu. Oli traballau cussu puru. Oli traballau, di fatu oli sighiu beni e. E srebit sempri po scambiu, po si connosci, po fai atobiai est custu chi seu circhendi sempri in su festival. De ddu fai cresci. Olis nai callincuna cosa po serrai, mancai s'arregodu de callincuna cosa. Ollu aciungi giustu is chi non eus nominau. Eia. Su ses, sa segunda cida, torraus a cumentzai cun Ambrogio Sparagna e s'Orchestra Popolare Italiana, un'atru bellu nomini de sa de sa musica popolare italiana e insomma internazionali. E innia eus a eus a tenni Ambrogio, Raffaello Simeoni, Diego Micheli e Alessia Salvucci. chi s'ant a fai intendi pròpriu sonoridades, unu pagu de totu sa de totu su stivali italianu, ecco. E eus a provai poi a ddu ammesturai cun calincunu ballu sardu, pius e e tandi naci, torrendu sempri a s'improvisazioni. E poi eus a tenni su dexiotu, sa Sa penultima dia eus a tenni Mami chi praticamenti est est formau de de Elisa Marongiu, de Alessia e de Diego Micheli chi sonant cun Ambrogio Sparagna, praticamenti at essi una Unu pagu de de su chi eus intèndiu innia, torrau a proponni insomma cun custa bella boxi de de Elisa chi est sarda, est issa issa ormai est emigrada, bividi bividi in Ciociaria, bividi in su Latzio, est sa sposa de de custu bravu musicista Diego chi sonat cun Ambrogiu Quindi eus a intendi custa custa commistioni, custu mix. Custu misturu, bellu. Custu misturu. Intzandus sa dii speciali de jam session. Beh, sa dia jam session chi più ne ha più ne metta, poita poi nci funt totus is atrus amigus nostus de Balla Sardigna. Mateu Muscas, Samuele Meloni. Mateu, Eliseu, Samuele, Gigi Zuncheddu, chi est unu giòvunu poeta improvisadori chi ci at essi fintzas sa die de de sa de sa gara. Ah certu, de sa gara poetica campidanesa. Est issu burceresu, fillu de insomma su babbu puru esti unu est unu poeta, unu Roberto. Roberto, unu unu versadori, po cumenti ddu podeus nai, e Marieddu chi sonat sa chitarra e Luca Schirru. E poi sa die nc'ant essi, chiaramenti non podit mancai su maistu poita Craru. Issu depit presentziai. Eh oh. No... Supervisionai totu. Eh beh, depit, depit controllai. Eh certu. E, e un'atra bella unu atru bellu ospiti at essi Stefano Campagna chi est unu ballerinu de sa Notte della Taranta chi at essi presenti fintzas po fai is laboratorius. Ah. E arregodaus fintzas is presentadoris, is presentadoras de is de de is atobius, de is cuncertus, Federica Picciau, Daniela Vitellaro, Ivo Murgia, Fabio Marceddu e Renzo Cugis. Si, calincunu giai ddu connoscis. E giai totus praticamenti ddus connosciu, giai totus. Duus funt storicus, Ivo pentzu chi siat su prus storicu, ormai non mancat, non sartat perun'edizioni. Esatu. E Renzo? Federica, Federica issa puru ormai. Issa puru est, fait sa familia. De tant'annus, ocannu eus bòfiu amanniai su Sa scuadra de is presentadoris cun Daniela, cun Renzo e cun Fabio Marceddu. Intzandus, bellus momentus fintzas cun issus. E sa lingua est s'italianu però, non s'at a fueddai in sardu? O s'at a fueddai fintzas sardu? Eus a presentai, ormai de non ddu sciu de cant'annus, is presentadas e totus is cosas totu in sardu. Ah! Totu fatu in sardu. Bellu! Si. Capitau invècias de de chistionai in sardu e de de essi arrespostu in americanu o in atras cosas. Custa fiat una spètzia de de pregunta a trabocchetto, po biri cumenti ita m'arrespondiast, poita craramenti su sardu depit essi presenti sempri, no sceti in sa cantada ma fintzas in sa fueddada. No no no infati, ma poi si si ndi rendeus contu ca est pròpriu pigat totu un'atra e certu nc'est totu un'atra forma, un'atra atmosfera insomma unu modu de fai cumprendi is cosas non feti poita ca si cumprendeus deu e tui chistionendu ma fait parti comente eus nau prima de sa terra nosta de sa de su sanguni nostu sa lingua is sonus E totu sa traditzioni. E certu, no est chi ddu lassas a banda su sardu, si seus fueddendi de traditzioni, de musica e totu, intzandus is sonus depint essi puru cussus de sa lingua. Beni, Jonathan Della Marianna, gratzias meda, eus spaciau, eus acabau custa bella arrexonada, gratzias poita. Nc'est passada s'ora, gratzias. Nc'est passada s'ora, diaderas, una bella ora, intzandus arregodaus is datas de sa noe, de sa de noe editzionis de Tra sardo e profano, su festival. de mùsica ca s'at a fai in Casa Saddi in Pirri de su otu a su dexannoe de ladàmini de su duamilla e binticincu, poita seus acanta a inghitzai. Si intrat a su festival donendi un'oferta libera, però si pagant duus duus concertus. Si, duus concertus funt funt a pagamentu, podeis agatai totus is informatzionis, insoma, social, Facebook, Instagram, Fintzas po biri is laboratòrius, po s'iscriri, po pigai parti, forrogai. Forrogai totu. Si, seus provendi a fai una surr'e publicidadi. Eh. Gràtzias a tui fintzas po custa. Gràtzias a tui po nd'ai fueddau e po m'ai apoderau po po un'ora, ca giai un'ora fueddendi totu su programma, praticamenti eus fatu giai un'atobiu de su festival. Esatto, ddu poneus, ndi teneus contu po candu benit. Gratzias. Intzandus chi abarrant duos minutus, duos minutus depu donai giustu s'agen, arregodai a is chi si funt ascutendi ca nc'est un'agenda de eventus, poita nc'est Tra sardo e profano s'eventu principali, però nci funt fintzas atrus eventus chi funt giai inghitzaus, chi funt in cussu momentu, in cussu periudu, cumenti po nai su Cagliari Urban Fest Generazioni Metropolitane ca est unu festival de arte urbana organizada de s'assòtziu culturali Asteras, o Asteras, no no no non m'ollu echivochai innoi cun sa cun s'acentu, però si fait in sa bidda de Casteddu, in sa citadi de Casteddu cun ponendi impari meda bixiaus de Sant'Elia, Santu Miali, Stampaxi, s'est fata sa s'anteprima de su dus a su cuatru de Ladàmini cun s'opera Habitat de de Crisa, e Federico Carta chi at fatu custu cust'opera murale bella meda e est andada a innantis po totu su mese 'e Ladamini finzas su bintises su mese 'e Ladamini poita arribbaus in sa bisita ghiada Periferie dell'Attesa in su Casteddu de Santu Miali in cumpangia de sa curadora Ivana Salis po visitai su su Casteddu intzandus totu is detaglius ddus agatais in su giassu www puntu associazione asteras puntu it. e mi perdonint chi apu sbagliau s'acentu però e si narat emisfero destro sa stagioni ti praxit su teatru a tui sighis su teatru pagu unu pagu pagu dai però però mancai custu custu ti praxit poita est una stagioni teatrali de su teatru civicu de Sinnia ca incarrerat eh certu bellu bellu teatru bellu teatru bellu programma su programma s'agatat totu in sa pagina Facebook de Effimero Meraviglioso e inzandus a partiri de s'undixi de su mese 'e ladamini finzas a su a su bintunu de friargiu ant a essi sexi is apuntamentus est a nai ispetaculus de teatru chi podeus biri in su Teatro Civicu de Sinnia, e abarraus in Sinnia poita est inghitzada su cuatòrdixi de su mese 'e cabudanni sa mosta de su World Press Photo duamilla e binticincu, intzandus chi seis amantiosus de fotografia no si podeis perdiri custa mosta, ca si fait in su mua, in su Museu Archiviu de Sinnia, e at a abarrai aberta fintzas a su dexannoi de su mes'e ladamini, cumenti s'ùtima dì de sa de su Trassau de Profana est puru sa s'ùtima dì po visitai custa bella mostra in su mua de Sinnia. E serraus cun d' un'atru bellu atobiu ca s'at a fai de su dexi a su doxi de ladamini in sa Mediateca de su Mediterraneu innoi in Casteddu, chi aberit is ennas po custu po custu eventu ca si tzerriat Climax Sardegna duamilla e binticincu, Ch'est un'eventu chi ponet impari atòbios, laboratòrios, cunferèntzias apitzus de su clima, de s'ambienti, de sa natura, po imaginai unu unu benidori, unu benidori chi siat sustenìbili, giustu e lìmpiu, pulliu po totus, a partiri de sa Sardigna. Deo intzandus si torru gràtzias e s'arregordu ca si podeis sinnallai is eventus culturalis, cuncertus, ammostus, a sa mail eventus. eh, rts novas tzitzigorru gmail punto com e nosu circaus de ddi donai visibilidadi de ndi fueddai cumenti podeus gratzias ancora po s'ascutu gratzias a Jonathan della Marianna ca est abarrau cun nosu fintzas a custu momentu gratzias a bosatrus bonu meri a totus a s'intendi a si biri torra cida chi benit adiosu.